E beni benius, beni agataus a custa puntada noa de Comunichendi. Seu sempre Alessandru Pani, cumenti scieis dònnia borta, e cumenti scieis bosatrus chi si sigheis dònnia dònnia trasmissioni, custa trasmissioni fueddat apitzus de totus cantu funt is produtzionis de cultura, de de arti, de cinema, mùsica, scridura, divulgatzioni, e puru istrutzioni, poita oi est cun nosu su maistru de lìnguas Marcu Piras. Beni beniu, beni agatau Marcu! Gràtzias, saludi a totus. Beni Marcu, tui ses maistru de lìnguas. Eia. E su sardu cumenti dd'as imparau? Eh, bella pregunta custa. Dd'apu imparau unu pagu cumenti at fatu genti meda, naraus, chistionendi cun amigus e atra genti ca chistionat su sardu ca A dolu mannu no ddoi funt possibilidadis medas po imparai su sardu de una manera prus struturada, naraus, ddoi funt cursiteddus, ma sa prus parti de sa genti dd'at imparau chistionendi cun amigus, parentis eccetera. E aici apu fatu deu etotu cun su tempus. E in domu tua fueddant su sardu?
Eh, no, naraus, ah. ddu fueddant, ma cun mei po s'in prus uh, in domu babbu e mamma anti fueddau cun mei in italianu. Eh, m'anti pesau in italianu e eh, imoi chi scinti e cumprendinti cantu custa cosa esti de importu po mei, eh, acontessit de prus de fueddai in sardu finzas in domu, però candu fia prus piticheddu po s'in prus apu chistionau in italianu in domu. Eccu però ddu intendiast mancai poita eh, calincunu eh, no ddu fueddant cun tui però siguramenti is prus eh, becius su su chi acuntessit giai giai po genti meda s'intendiri mancai de jajus e jajas de tzius calincuna cosa in domu però po s'in prus chistionai in italianu Però is pipius portant is origas aparadas e funt ingunis, pinnighendi fueddus e non ddu scis. Fintzas in iscola is piciocus narant ca no chistionant su sardu ma chi deu naru calincuna cosa in sardu, ddi domandu una cosa in sardu, ddu scint, cioè est una cosa chi teneus aintru e tocat sceti a dda bogai, naraus. A dda fai biri.
Ascurta, ma tui imoi podeus nai chi ses apassionau meda po sa lingua sarda. Cumenti nasci custa passioni?
E duncas forzis est nascia candu seu bessiu de sa Sardigna po istudiai, deu apu biviu giai giai dexi annus foras de Sardigna.
Aundi, si podit sciri? Eia, apu biviu, apu istudiau in s'universidadi in Bologna e in Nàpoli, poi po istudiu e trabballu apu biviu finzas in Germania e in Turchia. eh, apu istudiau linguas e mm, apu mm, cumprendiu cantu esti de importu a connosciri una lingua eh, fintzas de mm, una bisura narausu culturali, istorica e de cussenzia de su chi seus. E e in prus bessendi a foras funt fintzas bessidas prus prus fortis is arrexinias sardas chi tengiu, naraus. E no sesi su primu chi si dda narat, custa cosa, poita atrus funt bennius chi ant biviu in foras si ant nau ca propriu candu ti movis is arrexinis bessint a foras e cumenti chi ti funt acapiendi e torrendi a domu. T'acatas chi, cioè, de su chi sesi, poita mancai bis genti differenti e naras, ah però deu seu sardu, cioè no è no è chi seu mellus o peus de is atrus, però tengiu s'identidadi mia sa sarda. Deu seu cussu, no seu ateru. E custa cosa bessit in foras, candu ses a foras in calincuna manera. Po genti meda giai. Ascurta, tui su sardu immoi ddu imparas a is atrus o no? Eia, puru. Naraus chi apu imparau su sardu po una pariga de mesis in in Tresnuraghes, uh, in s'iscola media e, mm, e in sa materna. E poi mm, tengiu finzas una pagina social in Instagram innoi no sciu no ia a nai chi imparu su sardu, mancai calincuna cositedda giai, però s'idea è prus cussa de uh, istimulai sa genti, interessai sa genti a, a sa lingua, dda fai torrai a acostai e fai cumprendi cantu sa lingua siat una cosa de importu e no depeus tenni bregungia de dda fueddai. E si tzerriat su canali Instagram? Su Sardu cun Marcu.
Su Sardu cun Marcu.
Ti sighint meda?
Eh, cantu funt in meda? no, non ddu sciu, mi parrit Però tenis arrespustas a eh, eja, sa, eja, sa, sa pagina crescit, nc'est unu interessu mannu, poi non seu s'unicu in Instagram chi fait cositeddas aici e, e sa genti arribat curiosa, fait preguntas eh, arribant finzas a mi preguntai cosas ca deu naru, vabbè, no seu unu, no ddu sciu, unu circadori de, mi arribant a mi domandai s'etimologia de dumilla fueddus o cosa cumplicada, però si biri ca nc'esti sa curiosidadi e nc'est genti meda ca bolit scì cosa, chistionai, teniri s'occasioni po eh, cumpratziri opinionis, eccetera. E custa cosa e ti rendi inzandus, eh, eja, ti rendi eja, gente eja. meda. Eh, eja. Ecco, eh, tui candu imparas su sardu, ita sardu fueddas a sa gente?
Eh, custa pregunta mi praxit. Eh. Deu, deu fueddu su sardu, non mi praxit a, a fai prazziduras intra de su sardu. Ecco. Deu pensu chi fintzas a sa pratzidura prus clàssica, naraus prus connota chi fadeus intra campidanesu e logudoresu, siat una unu pagu una cosa fortzada, naraus, ca si funt pigadas duas cosas chi càmbiant intra calincuna fueddada, po nai s'acabu de is fueddus in e o is verbus in are in logu chi ai, e s'est fata cumenti una làcana e si narat custu est campidanesu, custu est logudoresu, però poi chi andaus a biri sa lingua mudat fintzas de de bidda a bidda, non podeus fregai una làcana precisa e insaras deu naru chistionu su sardu poi chi unu s'acostumat a una fueddada e poi s'acostumat fintzas a chistionai cun atra genti, no tenit problemas de si cumprendi e nai Ok, ite tipu de sardu esti? Mancai podit essi una curiosidadi, però chi inghitzaus a pratziri in dus, poi tocat a nai Cioè nc'est su campidanesu, su logudoresu, poi nc'est su nugoresu, su barioniesu, su montiferrinu, su sulcitanu, su marmillesu, eccetera, e dd'eus dd'iaus acabai cun unu sardu po cada bidda.
cumenti narat Pieru chi est a s'assistentzia a sa regia chi narat sempri chi nc'est unu sardu in dònnia condominiu. Podit essi podit essi una cosa diaici. E poi mancai in d'unu condominiu bivit genti de logus diferentis de Sardigna chi chistionant in sardu ma deu non pensu chi in d'unu condominiu totus chistionent in sardu. Mancai fessit. Iat iat a nasci unu unu sardu diferenti naraus, mi benit a conca antis m'as arremonau Dèsulu, no? Eh. E in Dèsulu sa bidda naraus chi est pratzida in duas partis, fiant duas biddas. Mancai tres, chi non m'arregodu. Tres? Eh, eh, is logus chi ci funt. Non, non ndi seu siguru.
Ovolacciu, Issiria. Asuai. Non seu siguru siguru, però sciu chi. Duus ci funt, duus ci funt siguramente. A su mancu duus ci funt, chi andas in Google Maps ci funt. cuatru non ddu sciu, però naraus una parti de de sa bidda fiant po s'in prus pastoris e una parti fiant po s'in prus massajus e sigumenti is pastoris si moviant de prus de is massajus s'est fraigada pròpriu intro de sa bidda duas fueddadas diferentis, cunforma a cumenti sa genti si moviat. Certu. E nc'est
e no sciu fai un esempiu, però ddoi funt fueddus o verbus chi si pronùnciant o funt pròpriu diferentis cunforma a cali parti de sa bidda unu benit. E insà, custu est po nai ca, cioè, no podeus nai, ah, su sardu de Dèsulu est aici. Cunforma a cumenti est sa sotziedadi, cumenti sa genti si movidi, su sardu mudat sempri. Ah certu. Ma mi benit a conca candu deu, fademu s'iscola superiori, andamu a s'industrialis, e inguni s'andant totu is genti de is biddas, e deu fueddendi in sardu cun issus, Apu mudau sa fueddara mia. Candu torramu a domu, babbu miu mi narat, ma cumenti ses fueddendi? Custu no est cuartesu. Poita mancai, mancai naramu a su cani, naramu firmu. E babbu miu narat, no, frimmu. Poita Cuartu Sant'Aleni si narat sa erri anantis a sa vocali. E is atrus narant sa vocali e a pustis sa erri. Acuntessit meda custa cosa de nai, nah, ma custu no est su sardu nostru. Fintzas deu puru, sigumenti immo deu chistionu cun genti meda ca ci chistionu sceti in sardu de tottu sa Sardigna insaras appu pigau fueddusu chi no funti de bidda po nai mi bessidi su matessi chi esti prusu de cabesusu o naru tandu chi in bidda no si narada e tengiu amigusu de bidda ca mancai mi naranta ah ma cumenti ses chistionendi e cumenti seu chistionendi no è ca deppu su sardu esti cioè una lingua chi no mudada est una lingua morta insà chi intrat unu fueddu de una parti e de u'atera nai ca sa lingua est bivendi e sighendi a cambiai.
Eccu, immoi apitzus de totu su chi seus narendi, fatzu custa pregunta pagu mala, difficili, no est mala no est difficili, ita ndi pentzas de sa lingua sarda comuni? Custa pregunta m'at a fai certai cun genti eh. No va bè, deu pentzu chi su sardu abbisòngiat de una manera una manera sceti de ddu scriri e poi cada unu poidi fueddai fueddai cumenti olit ma pensu chi ci siat abbisòngiu de custa cosa no sciu chi sa LSC siat sa sa mellus manera però cussa teneus e candu, a su mancu candu si depit scriri cuncuna cosa chi ballit po totu sa Sardigna, deu pensu chi s'iat a depi impreai cussa. Poi cunforma is situazionis unu podit fintzas fintzas a mudai, sceberai de de impreai u' atra u' atru standard graficu, però pensu che de custa cosa ci siat abisongiu e e chi siat unu isceberu no intrus is prus mannus oppositoris naraus de sa LSC ddoi at genti chi circat de donai una una rexoni scientifica po dda cuntrastai naraus e deu pensu però chi no ci poidi essiri una um, una manera de scriri su sardu scientificamenti giusta, esti sempri un isceberu. E insaras deu nau, cali esti s'isceberu nostru? Est su de pratziri su sardu, e deu pensu chi pratzendi su sardu pratzeus finzas is sardus, o esti su de fraigai unidadi? Sigumenti s'idea mia est fintzas sa de fraigai unidadi, pensu chi ddoi iat depiri essi est giustu chi ddoi siat una manera sceti de ddu scriri. Poi po mei, po su chi mi pertocat, po mei iaus fintzas a podi nai ita ndi sciu, su sardu chi totus depint imparai a chistionai e a scriri esti su sardu de Desulu, narausu, o su sardu de, boh, de Iglesias, non, cioè, no esti una cosa de campanilismu cumenti si narat, est sceti chi pensu chi ddoi iat depi essi una lingua comuna po totus e poi cunforma a is situazionis cadaunu podi murai sa fueddada, sa manera de scriri eccetera.
Eccu, tui però naras ca mellus a dda tenni po iscriri. Eia, Poita eia, nasci- eia. Forsi siat nascia po cussu, po is documentus mancai. ca Eia, calincunu eia, dd'at no, nc'est unu promovia po pagu, cussu.
fortzis si fait unu pagu cunfusioni, si pensat chi chi unu impreat sa LSC poi depit chistionai cumenti est scritu, ma custa est una cosa chi benit eh, de cumenti seus costumaus cun s'italianu fortzis, poita chi pensaus a itandisciu a s'inglesu, cioè s'inglesu mancu tenit, chi nosu bideus po sa prima 'orta unu fueddu in inglesu no scideus cumenti si ligit, ddu depeus ascurtai, imparai e poi cunforma a innui si moveus sa pronuncia mudat. E insa chi deu biu unu foeddu scrittu in are, ma sciu chi in bidda mia si narat ai, biu are e naru ai. Ah, eccu, cioè, mudu sa, sa manera de ligi su fueddu, eh, no su eia, fueddu eia. totu in su paperi, naraus. Eia, eia. Eccu, e, ma segundu tui ehm, iat essi importanti meda a imparai su sardu a iscola, a fai su sardu obligatoriu? Eia. Cussu dda si nau propriu eia.
Est de importu meda e est ùtili meda puru. non sceti po una chistioni culturali ca deu pensu chi una lingua tengiat intre sei sa cultura, s'istòria de unu, de unu pòpulu naraus. In sa chi nosu naraus chi su sardu est cosa de pagu importu e no ddu poneus in s'iscola, seus fintzas nendi ca chi chistionat su sardu, sa cultura e s'istòria sarda siat una cosa de pagu importu e insa trasmiteus cust'idea de inferioridadi, naraus, chi calincuna 'orta is sardus tenint, funt pensant de no podi arrennesci a a fai cosas a sous chene s'agiudu agiudu chi benit de foras. In prus naraus una lingua est unu sistema chi nos agiudat a arrexonai e est acapiau cun ateras linguas e insa imparai su sardu si podit finzas agiudai a imparai mellus ateras linguas. S'italianu etotu ca Candu nosu chistionaus nosu in Sardigna, chistionaus s'italianu e fadeus faddinas chistionendi in italianu, po s'in prus benint de sa strutura sintatica eh, prus che atru de su sardu, chi nosu imparaus a cumprendi cumenti est su sardu e ita cambiat da s'italianu E deu in mesu ci pongiu fintzas a s'ispagnolu ca sa sintassi de su sardu po s'imprus benit de s'ispagnolu. Insa custu s'agiudat a cumprendi, connosciri e fueddai mellus is atras linguas puru. Ddoi iat unu progetu chi ant fatu in Perfugas e immoi ci funt fintzas fendi una circa, ant postu su sardu obligatoriu in iscola po cincu annus, fadiant inglesu, francesu, sardu, gadduresu e mo non m'arregordu chi fintzas un'atra lingua e a pustis de cinc'annus is pipius connosciant mellus totu is linguas e fintzas me is test invalsi fiant in basciu meda a pustis de custu esperimentu funt fiant is segundus de totu sa Sardigna mi parrit. S'idea de chi at fatu custu progetu est chi siat dèpidu a su de ai postu sa lìngua sarda e sa cultura sarda in iscola. Immo depint fai circas po cunfirmai scientificamente chi sa cosa fiat cussa, però est probàbili, naraus, chi siat aici. ci funt is datus chi mancai funt giai pagu pagu chistionendi imoi e siguramenti depint essi sigurus chi est cussa sa rexoni però custu est giai una noa bona segundu mei. Eia eia chi chi bessit custa cosa de manera ufficiali e scientifica naraus est fintzas una spinta po is istitutzionis, una spinta in prus po is istitutzionis e po s'iscola po nai, ah insaras imparaus su sardu, cioè no est sceti una cosa culturali, s'agiudat fintzas a imparai mellus is atras cosas. Eccu, imoi chi fiasta chistionendi de custa cosa de iscola, de de de ateras linguas, mi seu arregordau, mi ddu seu signau puru, custa cosa de is fueddus, apitzus de cussus tui as fatu unus cantus de circas, as arrexonau apitzus de de, non nau de s'etimologia de is fueddus, però de cumenti funt imperaus Eccu, po nai, mi ndi seu sinniau calincunu, a tipu scrocorigau. Scrocorigau, eh, scrocorigau est unu fueddu chi pensu in Sardigna connoscianta giai totu. Certu. Totus. Scideus it'est a nai, no sciu de poite si narat aici, poita una crocoriga, ehm, cioè, cale est s'acapiu intra una crocoriga e unu piccioccu chi no andat beni a iscola, no ddu sciu, però sa cosa curiosa est chi ehm candu chistionaus in italianu ddoi at genti ca furriat literalmenti su fueddu sardu in italianu custu acuntessit cun unus cantu 'e fueddus sardus e narat l'hanno zuccato, l'hanno zuccato cioè no oit nai nudda in italianu, chi ddu naras in Italia naras ma boh ma it'est nendi custu e duncas nc'est custa influenza forti de su sardu in s'italianu e cumprendi mellus su sardu s'agiudat finzas a cumprendi custas cosas. E unu atru fueddu mi ddu fiast mi ndi fiast contendi forsis e fiat iscravamentu forsis. Ia fatu unu vidiu in contu de s'iscravamentu ca m'arregordu candu m'est benida a conca custa cosa deu fia traballendi in Tàtari, fia imparendi su tedescu in un'iscola in Tàtari e ddoi fiant is manifestus de no est una festa, no sciu ita ddi nai, però sa, s'iscravamentu, naraus ca antis de de Pasca Manna. E m'est propriu benida a conca, apu inghitzau a arrexonai, apu nau, ah ma insaras nc'est custu acapiu, iscravai, bogai scravus, bogai scraus, nosu naraus po iscraus pùncias, prus che atru, però poi fendu una circa apu biu ca Mm, funt tipus diferentis de pùncias. Mi parit ah, ca su crau est una cosa prus manna, una pùncia manna, naraus. E, e insas s'iscravamentu ca iat essi candu bogant uh, Gesùs de sa cruxi, est propriu iscravai, bogai is craus e ddu liai de sa cruxi. Mancai unu custa cosa dda tenit in conca Pensat a iscravamentu est cussu momentu, però no at mai pensau eh no, eh, deu etotu, ti ddu potzu cunfirmai. A su chi paras de innoi benit custu fueddu.
Certu. Eccu, Marcu, moi un'atra cosa mi seu arregordau, tui ses unu de cussus chi anti anti fatu unu giogu Unu giogu ca si tzerriat Sardù. Eia, eh, unu giogu ddi narant Sardù. Eh, non dd'apu fatu deu a sou, dd'apu fatu cun d'una pariga 'e amigus, mm, giai totus de bidda, eh, nc'est chi deu apu postu s'idea, naraus, poi imparis atrus eus traballau in su circai is fueddus, u atru at fatu sa s'aplicazioni, u atru at fatu sa grafica e custu giogu mm, srebit, naraus, mm, sa punna de custu giogu est de impreai e imparai su sardu spassiendu si, chene pensai tropu a seu imparendi, seu studiendi eccetera, ca sa sa didattica ludica est una cosa utili meda. Praticamenti in custu giogu tocat a intretzai fueddus cuaus, una persona depit intretzai is fueddus cuaus ascurtendi s'ispiegatzioni de una atra persona chi no podit nai fueddus proibius. Ah. Tocat a, tocat, est cosa chi tocat a pagu pagu giai a connosciri su sardu, callincunu s'at nau, ah ma deu 'ollu imparai su sardu, cumenti fatzu a imparai su sardu cun custa cioè, no est che imparai no est nai sceti imparai de su nudda, imparai podit essi fintzas mellorai su chi connosceus. E poi ddoi at genti meda, una cosa chi eus biu, sigumenti eus fatu presentatzioni unu pagu in totu sa Sardigna, e custu torrat a su contu de sa sa LSC, su giogu est in LSC, ma nosu eus giogau in Moguru, in Casteddu, in Tattari, in Bosa, in Aristanis, e sa genti fiat gioghendi mancu si nd'acatàt chi ddoi funt ddi fiant is fueddus scritus de manera diferenti ligiant chistionant cumenti costumant a chistionai e e genti meda narat no ma deu no ddu no ddu chistionu su sardu no ci dda fatzu eccetera poi si poniat inguni totu pigau po si spassiai eccetera po binci sa sfida e ddi bessiant fueddus ca cioè nemmancu nosu chi eus fatu su giogu connosciaiausu però eh, ddus teniant in conca e gioghendi sene pensai chi fiat una cosa impegnativa, naraus, poi sa genti bogat fintzas a su sardu chi no scit de connosci.
Eccu, funtzionat mancai cumenti s'atru giogu de ondi arribarat su nomini, tabù. Eia, ah, ecco, eia, no. su funtzionamentu. Eia, ah, eia, eia, si de cussu, si de cussu. No nc'apu mai giogau, ma nci bollu giogai. Eh, eia, si podit scarriai, si podit scarriai in su telefoneddu, nc'est siat po Android chi po mm, eh, telefono Apple. Ah, eh, mi parit chi inguni si ddu funt giai scarrighendi, apu biu inguni eh, Pieru eh, eia, eia, cun su giogu, est giai gioghendi, no est traballendi, est gioghendi. Candu fadeus is presentazionis teneus unu programma, mm, naraus, ddu, ddu proietaus in d-unu schermu de manera chi e totu sa gente, chi mancai doi funt cincuanta personas, totus podint biri, eccetera, ca cun su tellefunu esti po una cosa, po prus pagu personas, naraus. Però. Imoi Marcu, as torrau a faeddai de LSC, m'est bennia in conca un'atera pregunta. apu biu innoi, deu tengu is informatzionis innoi de su su controspionagiu de Davide chi est inguni est su e, est su chi traballat totu is cosas chi deu depu nai. E deu non sciu nudda, non sciu nudda, est totu Davide, ma faisi prima a benni tui innoi Davide. Ascurta, m'at nau Davide ca tui sesi in custa Assemblea Natzionali Sarda. Eia. E spiegasiddu ita est custa Assemblea. Duncas, Assemblea Natzionali Sarda esti u' assotziu culturali chi tenidi sa punna de fraigai cussentzia natzionali. Custu natzionale de Assemblea Natzionale Sarda est natzionale de sa Sardigna, natzione sarda naraus, no natzionale italiana. S'idea est sa de fai cumprendi, circai de trasmiti cust'idea a is sardus chi seus unu populu. E, e duncas, candu unu pòpulu tenit cussèntzia de sei e est unu pòpulu uniu, podit traballai po amellorai sa situatzioni innui bivit. Sena de custa premessa, naraus, est prus complicau fai cali chi siat initziativa o lota politica pensu deu, poi ddoi funt fintzas teorias de studiosus, filosufus, unu de is prus connotus est Frantz Fanon chi at scritu propriu custa cosa chi unu populu eh, chi no tenit cussenzia de essi unu populu no podit cambiai sa sorti sua, chi cada, cada cosa chi circat de portai innantis poi si, si su, sciusciat chi non ddoi at unidadi. E Assemblea Nazionale Sarda traballat fendi iniziativas culturalis eh, prus che totu eh, de varia genia, mo ci funt dus festival mannus chi fadeus, imoi seus cuncordendi sa festa po sa die 'e sa Sardigna ca no est una cosa chi s'afestidi meda naraus, mancai siat sa festa de sa Sardigna e imoi est giai su de tres annus chi seus cuncordendi una festa manna in Casteddu, duas dis de iniziativas, ocannu ddoi at a essi fintzas un'atòbiu internatzionali cun òspitis chi benint de sa Catalogna, de sa Còrsica, e mo non m'arregordu de, de atrus logus puru, e mùsica, atòbius eccètera. E poi un'atru festival mannu chi fadeus, dd'eus giai fatu dus annus, in Aristanis ddi narant Fàulas, E sa punna de custu festival est de furriai fund'a susu is pregiuditzius chi ddoi funt in contu de is sardus e de sa Sardigna. Duncas s'eventu prus de importu est un'atobiu in teatru cun espertus de varius temas chi chi si contant poita una mancai una cosa, unu tema chi nosu seus cunvintus chi siat aici chi pertocat is sardus est faula, naraus, poita poita est faula, poita no est berus. E poi ateras cosas, sempri musica, giogus in sardu e proietzionis. Partidas de sardu. Fintzas a cussu eus fatu, fintzas a cussu. Mo a pagu a pagu seus aciungendi atrus gioghiteddus a custas cosas chi fadeus. Ndi ddoi at unu bellixeddu chi eus fatu prus de u' 'orta, esti pigau de unu giogu chi pensu chi ddoi siat in totu is linguas, bomba ddi narant, i esti, ddoi funt is sillabas deo apu fatu ddoi funt is sillabas, naraus una persona at pigau una sillaba, ita ndi sciu ba e depit nai unu fueddu chi tengiat custa sillaba a intrus, a intru a su principiu o a sa fini est uguali e poi narat su fueddu dda passat a u' atera persona e poi nc'est una bomba finta, chi no scideus candu scòpiat, però chi scòpiat candu tui tenis sa sìllaba insa' ti pigas sa carta, chi ndi tenit de prus perdit. E deu apu torrau a fai is sìllabas po podi giogai in sardu ca a su principiu eus provau a nci giogai in italianu però no torrada meda meda, no ddoi fiat mancu una u, no ddoi fiat su sonu tzz, no ddoi fiat du, da, eccetera. E insaras dd'eus torrau a fai e a sa genti praxit giogai e nci bogat fueddus chi mancai mancu issus s'arregordant de connosci.
e funt puru de stimulu po chini est ascurtendi po chini est gioghendi imparis poita mancai deu potzu connosci unu fueddu chi tui no connoscis e su propriu tui podis connosci medas fueddus chi deu no m'arregordu no connosciu ehi ehi e difatis sì est unu giogu però cunsiderau finzas de imparai cosas noas po cresci imparis puru ehi eccu Marco tui ses meda impegnau in custa cosa de mantenni biu su sardu segundu tui, in su tempus benidori, cumenti at a acabai su sardu? Custa est sa pregunta de s'acabu, ti ddu nau s'accabenti e deu bollu custa profezia, naraus. Insaras naru s'adas cavai.
No, però su chi potzu biri deu, poi no sciu chi siat poita imoi seu prus aintru de sa chistioni e duncas biu prus genti, cioè arrennesciu a biri de prus chi ddoi at interessu o no, però mi parit ca ddoi at u interessu mannu po sa lingua, finzas in iscola deu dogna tanti m'acuntessit de andai in classis chi no funt is mias e naru deu imparu su sardu e su tedescu, ita bois a fai e piciocus meda candu naru chi imparu su sardu funt là, ah bellu no, deu ia bolli imparai su sardu, ma poita no imparaus su sardu in iscola eccetera. Duncas ddoi at un'interessu mannu me is prus giovunus, prus che aturu, però cumenti at a acabbai dipendidi finzas non sceti de sa volontadi de de una persona singola, cioè puru is attivistas pointi fai cosa ma a sosu no est chi pointi mudai sa sorti de su sardu. Nc'iant a depiri essi siguru interventus de is istituzionis su sardu iat a depi intrai in s'iscola ma non che progeteddus custus progetus chi feint ca ndi feint meda mancai una pariga 'e oras de sardu a su merì e trasmitint s'idea sempri chi su sardu siat una cosa facoltativa e duncas de pagu importu. Invecias ddu ponint in sa scola a mengianu Sa genti cumprendit fintzas ca est una cosa chi tocat a istudiai, una cosa bella, una cosa de importu. Insà, deu pensu chi iat depi intrai in sa scola, siguru. Però no bastat mancu custu, ca ddoi funt logus meda in in Europa, in Europa po su chi sciu deu, poi siguru in totu su mundu, innui imparant in iscola linguas minorizadas, però poi sa genti no ddas chistionat. Poita? Poita mancai poi bessint aforas e funt costumaus a ascurtai sceti sa lingua dominanti. E insà pensu chi ddoi iat depiri essi fintzas interventus ita ndi sciu in sa televisioni ddoi iant a depiri essi sempri prus trasmissionis in sardu, telegiornalis, ogna tipu de cosa. O sa comunicazioni, is publicidadis finzas me is cartellus iat deppiri essi de prus in sardu. Boh, imoi non mi benit in conca atra cosa, però toccada a ddu fai intrai de prus in sa soziedadi. E in sa vida de dogna dì. Eia. Beni, Deu ti torru gràtzias meda po custa, Gràtzias a tui. po custa pregontada eh, apitzus de sa lìngua, de s'importu mannu de sa lìngua e de is giogus puru, chi immoi mi circu e mi ddus compru. Andat beni.
Poi Gràtzias una meda. recensioni bella po praxeri.
Siguramenti. E deu torru sa Gràtzias. lìnea a Filippu Salaris po sa letzioni de cìnema.
Beni torraus a custas letzionis de cinema. Seus chistionendi imoi de su contu. Eus biu is incuadraduras, eus biu cumenti si depit movi sa camera, eus biu custas cosas e eis provau, mancai in domu ingunis, eis provau cun su telefoninu a su mancu chi non teneis una camera po provai e seus torraus a goa partendi de s'idea, chi est sa cosa prus importanti, si seus immaginaus de andai anca nc'esti unu produtori e ddi nai s'idea nosta. Immaginaus ca s'idea dd'est praxia, dd'est praxia e dd'olit comporai e s'at donau dinai po scriri su sogetu, su sogetu olit de nosu. E duncas imui nosu seus in domu, ingunis, anantis a su PC a castiai su follu biancu chentze sci ita depeus scriri in custu sogetu. E immoi si ddu naraus. Su sogetu mi seu signau calincunu puntu, aici cumprendesi. Su sogetu depit essi unu contu piticu, atentzioni, piticu, non depit essi unu libru, non est s'enciclopedia Treccani, non srebit diaici. depit essi unu contu piticu e ci depint essi totu is acuntessimentus principalis, totu su chi serbint po po fai andai a innantis sa storia chi depeus contai. E ci depit essi scritu cumenti acabat, atentzioni, non depit essi a tipu sa copertina de su dvd candu dda girais nc'est scritu cumenti at a finì, cumenti at a acabai custa storia? Deis a cumprendi? No, non depit essi diaici. Nci depit essi scritu cumenti acabat e cumenti su personaggiu principali, su protagonista o sa protagonista, aintru de is strumentus de su contu dd'acabant a sa fini de su contu. E atentzioni, ddu depeis scriri in su tempus presenti, non nci depit essi su passau totu pentzendi a is cosas, no est unu liburu no no depeis iscriri a su passau, presenti, cumenti chi megat a sutzedi immoi e ddu depeis contai in terza persona, donai atentzioni, no no depit essi su non depint essi is pentzamentus de su personagiu principali, no depit essi unu monologu, naraus diaici, non depit essi in prima persona, terza persona. E aintrus de custu contu depeis amostai totu, totu su chi si bit totu su chi s'intendit e donai atentzioni, donai atentzioni a is pentzamentus chi funt sa cosa chi mancai a calincunu 'e bosatrus, a mei puru candu fia cumentzendi, mi lassant u' pagheddu diaici. Poita candu naraus su personaggiu est pentzendi a custu e a cust'aturu, nosu depeus scriri ita seus amostendi. Boleus biri, cinema si narat, non si narat pentzamentus, no est unu bisu, no est radiu depeus biri, a su mancu a su mancu intendi calincuna cosa, nci depit essi scritu. Donai atenzioni ca in su sogetu non nci depint essi dialugus, non ddus podeus ponni, issu narat a issa, no no ddu podis fai custu o depis fai custu, no nci depit essi scritu. Depit essi unu contu e mancai abbastanti strintu e podit essi mancai de duas a dexi paginas, chi est unu film crutzu, mancai una duas paginas abastant. Perou chi est unu film mancai prus longu de centu binti minutus, ita ndi sciu, podint essi mancai dexi paginas, poita serbit tempus po scriri totus is acuntessimentus chi ci funt. Atentzione a custus paràmetrus, poita mancai nosu andaus cun su follu e paperi anca nc'est su produtori, dd'amostaus su film e issu si narat, ma cumenti dd'as scritu, tropu piticheddu, tropu mannu, no, atentzioni. Longària funt, si ddu torru a repiti, duus, duas o dexi cartellas, ma ita funt cartellas, cartellas funt unu follu, milli otuxentu carateris, trinta rigas po sessanta carateris po riga, sessanta. chi sballiais ca sessantunu non ndi cambiat nudda e sessantadus non ndi cambiat nudda, però aici ligit e si bit beni ita ita seis amostendi, aici issu est abituau a ligi diaici e duncas dd'arrespetat. Cali stili depeis imperai, su font iat essi courier new, poita s'imperat custu, e sa mannaria doxi, doxi puntus, donai atentzioni. no pisceis cosa, carateris cubitalis, chi bosatrus no nci bieis beni, ddu scrieis in d'una manera e a pustis ddu furriais diaici, doxi puntus, cumenti si benit mellus, poita mancai no est facili a ligi courier new po callincunu. E aici issu ddu pigat e chi ddi praxit si ddu comporat e si narat puru de fai u'atera cosa, de fai ita, de fai su tratamentu, mancai in callincuna atra produtzioni is tratamentus non benint fatus, però su tratamentu assimillat prus a unu liburu. Nci depit essi scritu totu totu totu totu totu e mancai prus a longu, totu spiegau. E podit essi mannu meda puru su tratamentu, poita de ingunis nci depint scriri sa sceneggiatura E duncas, e duncas nci depint essi is informatzionis chi serbint, no no podeis lassai nudda a su fadu, non depit pigai su sceneggiadori, pigai su soggetu nostu o su tratamentu nostu e nai, ah ma custu non dd'at scritu insaras deu mi ddu pentzu diaici. No, non podeus fai diaici, nosu depeus donai dogna informatzioni e aici non sballiaus. Po sa formatatzioni de su soggetu de su tratamentu sempri courier new ci funt puru, non sceti po sa sceneggiadura ma ci funt puru po po is tratamentus, ci funt programmas chi non est sceti word ma ci funt programmas fatus aposta po po ddus imperai po fai is cosas de film. Nci ndi funt una pariga, writer duet, celtx, mancai si donant agiudu e funt innia, mancai, e ddus podeis imperai po fai totu su chi si srebit po su tratamentu, po sa sceneggiadura e po sa scaletta puru. Sa scaletta però, atentzioni, sa scaletta e sa sceneggiadura bera, scrita cussa finali, si sperat, dda bieus una trota e moi teneis giai meda cosas de fai, depeis scriri su sogetu, scriri su tratamento e donai atenzioni a non siat tropu longu. Deu si cunzillu de fai unu una cosa crutza, unu film crutzu, pentzai a unu film crutzu, aici prus facili poita nci funt tropus acuntessimentus, non ndi besseus, cioè una vida po scriri po scriri totu su sogetu e mancai films meda, meda sceneggiadoris, meda registas ant forrogau, torrau a scriri su sogetu meda 'otas, meda meda 'otas, in annus e annus, mancai dexi, mancai binti callincunu. E duncas tocat a fai una cosa crutza, sceti po esercitziu, aici imparais e apustis, candu seis u' pagheddeddededdu prus prus prontus, si podeis ghetai a fai callincuna cosa prus longa.